Lero ndikufuna ndilankhule ndi a dpp. Pepani tikatere sizothandaza kunena kuti kuti ife tikunyengerera yayi. Ayi ife tikupanga zathu ndipo timapanga zathu ndipo ifeyo ndi amene tithandizire kuti mutulukenso 2030 izozo ndi musakayikire yayi ndife ndi amene tasunga mahamala kuti tikusweni 2030 whether you want it or not yeah koma nkhani imene ndabwerera namo- ndabwera nayo pano ndi imodzi Ah, ngati zimene zikumveka zoti mufuna muwachotse a Mchacha ndikuwapanga replace ndi munthu wina ndi zoona I'm telling you you are making a very big mistake ine onsewa ndikuwadziwa ndi azinzanga i have nothing personal with the honorable mlota mlota is my best friend i know him very well uh, mlota charles sakadziwe they are my good friends i know him i know them anchacha ndimadziwana nawo kwambiri ndipo sindinganene kunena kuti sindiwadziwa sindinganene kuti sindilankhula nawo sindinganene kuti siti- sitinachezepo a Mchacha nawadziwa kalekale atangowina kumene nthawi ya udf 1993 1994 I know Mchacha kuyambira kalekale munthu sangandiuze za mchacha ine yayi I know Mchacha kuyambira kalekale kalekale Ah, Ngati zimene zikumveka zili zoona kuti a Mchacha ayedzekedwa, aah ndikufuna ndikuuzeni a dpp ukuku nde timati ulendo umenewu inunso museva one term. ineyo ndikufuna ndipititse uthenga kwa akuluakulu anthu amene mukuwanyoza ku dpp they are the only oldest serving members of parliament in malawi parliament and the dpp anatsala anthu awiri if my history or if my memory is correct ma mp akale amene chiyambire sadaluzepo amene atumikira chipani cha dpp mpaka lero ndi awiri ndi a Mchacha ndi a Chaponda ma mp onse amene ali mparliament ndi ana okhaokha anthu awa ndi amene ayiona dpp kubadwa ndi amene ayisunga dpp mu nthawi imene dpp yakhala ikuvutika ndi anthu amene akuchidziwa chipani cha dpp in and out mu dpp muja aliyense ndi mulendo including a president a mutharika ndifuna ndikuuzeni inenso ndikhoza kutchalenja mu dpp muja aliyense ndi mulendo chifukwa ngakhale ineyo mmene ndikuidziwira dpp mmene tinaitumikirira dpp ineyo ndi anthu ena aja ndikhoza can be older than amene akudziona ngati a dpp anthu enawatu mmene ifeyotu timamenyedwa ndi ma young democrats nthawi imene ijayo kuteteza bingu anthu enawatu nkutitu ateteza ntchito za amuna awo ku reserve bank zotinso adzakhala wandale sitikudziwa kumene anaphukira anakaphukira kwa ku mulhako koma sanali andale timaoneka galu ifeyo tikamateteza bingu lero ndamene akuti atati ndi ma senior members a chipani cha dpp that's a joke anthutu enawatu nthawi imeneyo kaya ndamkulu wawo kaya ndabambo wawo ali minister of justice ku dpp ku udf analitu anthu amene amaperekera zida kumatenga ndalama ku mra kupita kumakapereka ku udf kuti abingu adzizunzika tikukudziwanitu musaone ngati sitikukudziwani ya tifuna tiyambe kuumani one by one koma nthawi imeneyoyo dpp inali yoyipa sinali yabwino yakoma pano anthu enafe dpp ija tidaifera ndi magazi ine sikuti ndifuna kukhala wa dpp I'm sorry ndingofuna ndikukumbutseni tidaononga maproperties anga ine sinadyepo cha dpp koma ineyo nagwiritsa ntchito magalimoto anga mu zintchito za dpp there was a one day one time imene galimoto yanga inakafera ku nchalo ndikugwira ntchito za dpp inakhala galimoto yanga ku nchalo kunyumba kwa munthu wina wake 3 weeks ndinachita kutenga makeniko ndekha kupita kukakonza galimoto yanga kumabwera kuchita kuyitanitsa lamba kuchokera ku japan lamba wa galimoto yanga anali very unique chevrolet nachita kuyitanitsa lamba ku japan ndikubwera kuno lamba ndikutenga lamba wanga ulendo pita katani kukapa ku- kukamangirira galimoto yanga galimoto yanga ndikulira kumabwera galimoto yanga imene nkakafira kunchaloko ina akafira ndikukagwira ntchito za dpp that aside bingu bena amafundo apangidwe impeach amene tinayika makosi athu panjanji ndifeyo sikunali kophweka udf young democrats ikali ndi mphamvu time imene chayo ndife tinayima kuteteza bingu ndine ndinapanga mobilize ma csos kupanga mobilize anyamata ma university kupita kukapanga kampu ku new state house pamene timati new state house Kamuzu palace pa gate paja kuthamangitsa tembo ineyo kuthamangitsa malemu lucius banda ineyo kulephera kulowa pa gate ya pa new state house ili parliament imeneyayo nthawi imeneyo nonsenu mutapinda michira muteteza zintchito za amuna anu ndelero mungamakule mapiko kuyambana ndi wathu nkumatumana eh? ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti lero mungamakule mapiko lero lero nkuti kuti ati mufuna munchotse Mchacha regional governor abale wanga mupangawo ndi matsoka a dpp and ndifuna ndikuwuzeni ine ndakulira kumudzi ndipo ndakhala ndili mulenje uh, uzimba wanga ndapanga osiyanasiyana otchera mawaya kutchera gwape oyenda ndi maukonde ndi mauta zibonga komanso osaka nda agalu ndifuna ndikambe nkhani galu akati wapita kuthengo kukapha nyama nkubwera inu galu ma, ma, even mafupa osampatsa inu nkudya chete kupitanso kuthengo eh? kukapha nyama inu nkudya osamgayira galu tsiku lina galu uja amadzakuyesa nyama iweyo tsiku lina galu uja amadzakuyesa nyama iweyo mawu ameneyo ndi akulu ndikambenso nkhani ya mphaka mukati mphaka wagwira chinthu inu nkumulanda nkudya kugwira chinthu mphaka nkumulanda nkudya kugwira chinthu mphaka nkumulanda nkudya osagayira tsiku lina mphaka amakakutengera njoka mawu amenewa ngakulu mchacha mukuzunzayo sali yekha amene mukutengapo mbali kupanga za mchacha ndimvetsetseni lero ndifuna nkhani iyi ndiyikambe mwa mtima uli pansi ndimvetsetseni Mka- m- m- m- mchacha mukumuzunzayo tsiku limene alankhula akupwetekani musaone ngati si munthu ndi munthu

munampatsa fuel to drive his ambitions as i'm talking now mkaka iji mchacha akunenedwayo ali ndi masters degree he might be or he is a phd stu- student ku sukulutu yolemekezeka yodziwika mdziko muno kuti mutagugula mumpeza mupite mukafunse ku malawi college of accountancy mukapeza kumene anapangira digiri yake mupite ku malawi school of government mukafunse kumene koko kumene anapangira masters yake mchacha amene tikufotokoza pano amene munamunyoza nthawi imene ija kumpanga kumuyitana kupanga interview mpaka pano mukali ndi jc ntchito ku mbc mwakalowera certificate ku chalichi koma mkaka munkanyozayo kumperekeza kumapatsa mafunso opusa lero mchacha ali ndi masters degree kuti muyambe sukulu mudzafika pa mchacha inuyo kuti mudzamaliza si lero chimene ndifuna ndinene ndichonena kuti uh, I'm not trying to fight for Mr. Mchacha ayi forget about that koma tikungofuna kuti ndinene kuti anthu andale pena pake mudzikhala ndi umunthu woti udzikutsogolerani Mukagwira ntchito limodzi, m'mafunikanso kukhala pansi ndi kumayendera limodzi. Mukuchita kudziwa kuti 2030 kuli deficit ya leadership ku dpp and sindikumuona. Ngati tiyeni tiuzane chilungamo. ngati ndi zoona kunena kuti achakwera akufuna abwerere 2030 ineyo ku dpp sindikumuona amene angadzagwetsa achakwera chifukwa mudziwe kuti chisankho cha 2025 anthu amavotera muthalika sankavotera dpp and anthu amene dziko lakhala likuwadandaula kuti ndi okuba mbava odzikonda onyenga akazi a eni ndi amene akutsala muthalika akasiya upresident mundimvetu anthu amene dziko limadandaula kuti ndiokuba akatangale mbava mahule onyenga akazi a eni ndi onyenga ndi azibambo aene ache ndi amene akutsala amuthalika akasiya upurezidenti anthu ngati amenewo sangakagwetse chakwera Olo sangagwetse wina aliyense amene angabwere wamphamvu kulimbana nanu kuima pa chisankho 2030 including ineyo mwene 2030 ndimo president whether somebody wants it or not nde tidzakudulani mabatile mudziwiretu zibwana zanu mupanga zopusazo chimene ndifuna ndilankhule ndi chonena kuti uyuyu mchacha mukumpwetekayo mudzipweteka nokha chifukwa enanu mukulephera kupita kusukulu nokha amakuletsani si mchacha muli mmasatifiketi akuba oti ngakhale mkalasi simunalowe even assignment simukuidziwa kudana naye mudana naye mchacha ndi chifukwa chakuti mchacha is a progressive tikunena pano mchacha ali ndi masters inuyo ma certificate anu alibe address munatengera pa sitting room pa nyumba ina yake 47 ndikhozanso kuitchulanso nyumbayo nde you have the audacity ndikumanyoza mchacha inuyo ntchito yonse wagwira mchacha ichi ine ndikupemphera achimwene anga amulotha Ndimakulemekezani kwambiri. Musalole kuti ena akakugwiritseni ntchito kumenya nkhondo zimene simuzidziwa. Che Mulotha, musalole kuti anthu akugwiritseni ntchito kuti akwaniritse zolinga zawo pa ndale. Angofuna akupweteketseni. You are a very good politician. very promising you can become anything koma musalole kuti mulowe mudindo uwu in this controversy kuti wina apezere njira yolanga nzake kugwiritsa ntchito inuyo chifukwa munthu akamakwapulidwa ndi chikwapu nthawi zina akakhala ndi mwayi amagwira chikwapucho ndi kuchitcholatchola so inu mukugwiritsidwa ntchito kuti mukhale chikwapu zikomo ndalekera pompo koma nkhani njonena kuti anthu amene mukupanga plan zoti mudzilimbana ndi mchacha ine ndikuwuzeni tsiku limene atalankhule mchacha akupwetekani mwamuyedzeka yes abwana amati akamva dzina la mchacha akumamva kununkha munakaonongerako yes mufuna mumchotse u regional governor wakutipulirani tipulirani yes tsiku limene charles mchacha atalankhule akuvulazani mwana wa m'nyumba ndiwoopsa mchacha mmene alili muja ndi wosiyana ndi munthu ngati chimwendo chifukwa chake achimwendo ankangobwebweta chifukwa sankadziwa kuti dpp nchani koma uyu uyu uyu uyu ndi mwana wa m'nyumba woti akuidziwa dpp ngakhale kubadwa you must be very careful a president ngati mmakhala ndi mwayi womvera ma audio anga iyi ikakupezani muganize kawiri katatu anthu awa afuna akupangitseni kuti ulo- ulamuliro wanu ukhale wowawa chifukwa already akukuonongerani legacy as tikulankhula panopo legacy yanu yamba kusokonekera because anyamata anu akuba kwambiri akuba kwambiri sindikudziwa kuti kaya inuyo mumapereka go ahead chifukwa your silence sometimes imadabwitsa dziko anyamata anuwa akuba kwambiri ndipo akuononga dziko dzina lanu liwonongekanso mwinenso kuposa 2014 to 2020 anyamatawa akuba kwambiri ndiye alankhuleni chipani chikhale pamodzi mtundu ukayamba kuukirana mtundu umenewo umakhala kuti watha ngakhale m'baibulo adanena a dpp mukupangazi zikuvulaza anyamata onse akugwirani ntchito mwayedzeka kuli akalindo mudayedzeka sikuti munganame kuti ati akalindo simunatume eh akalindo simunatume eh sitinagwirizane kuti mudzipanga za ife ine ndifuna ndikuuzeni tchimo pamaso pa mulungu anyamata amene aja amagwira ntchito ndi chiyembekezo kuti tsiku lina lake ndinu anthu mudzaganiza pokha kuti nkhondo imene timamenya anthu amene amatumikira ndi awo ndi awo lero akalindo munayedzeka kalindoto ndi mwana wa munthu nayenso ali ndi mzimu akumakakudandaulani ndifuna ndikuuzeni zimenezi kuli nakoma uko nkhani yake ndi chifukwa choti anali- ana- analimbana ndi mayi mathanga this is the democratic progressive movement yeah, is it the, the Democratic Progressive Party? munayenera kukhala anthu oyambirira kulemekeza democracy munayenera kukhala anthu oyambirira kulemekeza mpikisano mchipani intraparty democracy simungamude nakoma chifukwa chakuti anapikisana ndi amayi mathanga lerolo nakoma munamuyedzeka nambiwa akukukirani uyo akukulumani munamuyedzeka munamchita chipongwe awawa ndangotchula ochepa koma ndi anthu ambiri amene mwanyoza including achina ntanyiwa onse aja mukuona kuti akulumaluma angakhale amanena kuti yayi ine ndimakonda dpp ine ndimakonda adad ine mwakuti mwakuti mwakuti- ayi zimene zijazo ine sindingakhale mnyumba mwa mayi anga ndi bambo anga nkumati ndimakonda bambo anga nkumanyoza mayi anga nkumanyoza mchemwali wanga nkumati zinthu zili bwino ndi zabodza ntanyiwa uja akumva kuwawa chifukwa chakuti mwamchita chipongwe mudziwe zimenezozo ndipo anthu awawo afikizana pokutoperani aleka kumanena mosasalika adzangofika pa chokechoke ndiye adzakuvulazani mchacha mukunyoza uyu mchacha uyu posachedwapa mumfuna muvulala chifukwa mchacha liwu tsiku limene adzalankhule mchacha dpp yathera pompo ku dpp as we are saying Kulibe mtsogoleri woti even ineyo ntaima u president angapikisane nane nkundigwetsa chisankho sizingatheke pa president pokhayi kulibe mtsogoleri apart from Mutharika kulibe mtsogoleri amene angawine chisankho 2030 mulungu wanga ndi mboni mukunamizana zimene mukupanga ati you are busy strategizing for 2030 iyo mufuna ndonzi auje achoo angakhale president enacho angakhale president enacho angakhale president uja wokonda kusamba mankhwala wofu- wokonda kusamba mavuwo u- u- u- wakukaya kandi ku eastern region kandi ukuti angakhale president akuluakulu iyi ndi mistake nthawi ino inali nthawi yoona kuti pamene adada akupita amene mmati adada anunutu akupita mutharika mukhale pansi mupange strategy muyambiretu kupanga groom munthu woti amvomereze because makandidate onse amene muli nawo kumene kujako palibe kandidate angawine chisankho cha 2030 opanda opangidwa groom by now mpando wa upresident wa chipani a mutharika akadakhala atausiya pansi mupite ku convention mupeze candidate anthu ayambe kuthamanga pa ground koma dzibwana dzanu muchitazi ine pamaso pa mulungu 2030 president mumveranso fungo ndangofuna ndikuuzeni lerolo ndangofuna chifukwa ndikumva mu- muku- muku- le- l- z- yendayenda zinthu kwambiri ma social media za mmene mukuwapangira treat anka- an- amchacha pepani ndimatchulatchula a nkaka chanichani chifukwa chakuti eh, nali ku congress paja nde chimenecho simunga si- si- chimenecho simungachichotse mwa ineya ndiponso sinchita manyazi kuti ndakhala pa congress nde mukamandimva ndimadzatcha a nkaka ndimakhalabe kuti nanga si nanga eh, n- n- n- n- nakhalako nakhalako nalo congress ndithu ndipo sindingakane ndipo ndimanyadira kuti nakhala pa congress izozo nde ndikuuzeni nde mwina mumadzamva kankaka pena hayi ndithu chifukwa chonena kuti ku congress iko ndakhalako a nkakayo ndi nzanga koma nkhani uya- nkhani imene tikunena pano ndiyonena kuti amchacha chipongwe mukuwapangachi tsiku limene atalankhule akupwetekani mchacha ali ndi mawu chipongwe chonse chimene mwakhala mukumchita mchacha ali ndi mawu mazunzo onse amene mchacha wakumana nawo chifukwa cha dpp mchacha ali ndi mawu kukhapidwa konse kumene mchacha wakhapidwa mchacha ali ndi mawu mm, ku polisi kumangidwa konse kumene mchacha wamangidwa mu njira zosiyanasiyana mchacha ali ndi mawu tsiku limene mchacha adzalankhule a dpp adzakupwetekani ndati kulibe candidate amene amalawi angamvotere ku dpp apart from mutharika nonse ndinu anthu okuba ndinu mbava ena panopo anthu akukudandaulani mukuba mwaba kunokuma mwaba kume- ku- ku- ku- ku escom mwaba ku ku energy mwaba nkabiro hilo monsemu mwaba kumera mwaba kaya kuti kulize ku banki mwaba iba mwaba ku mra ndiye mukunyenga akazi aeni ake ndiye mukunyenga ndi azimuna aeni ake mahula achabechabe ngati ndiye anthu akakuvotereni mukunama ati nu 2030 muimveranso fungo mudzathamangitsidwanso ngati agalu ino si nthawi yoti mudzilumanalumana ndinenenapo nthawi ina yake adpp ngati mmathandale ino inali nthawi yokhala pansi ndikuona kuti ah, kuti amene anachoka amene amapangitsa kuti ma- mavoti athu adzidutsa mwapendapenda ndani tenga Nankhumwa kuika apo osamangosunga zinthu kukhosi anthu oyipa inu. osamangosunga zinthu kukhosi ayi akabambe apa inenso mkatimo apa onse amene akuoneka kuti ndi abavuvu akumwera akhoza kusokoneza zinthu nkwayika kwaunjika pamodzi akuluakulu tiyeni titeteze chigawo pa central region pali chipani chimodzi cha malawi congress party koma kumwera koma zipani 20 anthu oyipa anthu adyera ngati nkhani ndiyonena kuti

mwamuyedzera chifukwa chakuti adakuuzani kuti iye 2030 ndi amene akalamulire chipani cha dpp mwayedzera aliyense woonetsa maambishoni mmadana naye ndikufuna ndikuuzeni abale anga a dpp ine ndine mulomwe nzanu ndikuuzanisi 2030 kungoluza iyo 2030 anthu adzakudulani mabatile sadzakusiyani akakhala azimayinu ndithu Adzakulowetsani kumaloko obisikako ndi zipika za moto. Kuba mukubako sikuti anthu adzakusekelera 20, after 2030 situdzasekelera mbava tidzaotcha. Ambuye akakudalitseni.
Pangani subscribe pano pa channel chathu chino kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano.